Moni, ndine Jack. Iyi ndi nkhani ya John Chilembwe, The Man Who Dared. John anabadwa 1871 ku Chiradzulu, nthawi imeneyo ku Malawi kumatchedwa kuti Nyasaland. History yake yambiri ali mwana siidziwika chifukwa sinalembedwe, koma atakulirako pang'ono anayamba kugwira ntchito ku nyumba kwa Joseph Booth. Joseph Booth anali missionary amene anabwera amamanga matchalitchi osiyanasiyana m'mayiko osiyanasiyana mu Africa. Nde mmene amakhala ku nyumba kwa Joseph Booth amagwirizana kwambiri ndi Joseph Booth. Anali munthu wokonda kuphunzira kwambiri. Uh, John Chilembwe anali munthu oti pachizungu tingati inquisitive amafuna kudziwa zambiri za dziko lapansi zambiri za kumwamba zambiri zosiyanasiyana nde naye joseph booth anasangalala naye kwambiri 1897 joseph booth anamtenga john chilembwe kupita naye ku america america wake sanali america amene tikumudziwayo america wake sanali kwa malights osangalala onjoya kwa anthu okudatu anali America wina osiyaniranatu, anali America okuti akutuluka mu slave trade koma slavery inali ikadalipobe towards anthu okuda.

john chilembwe wayenera kuti anatutumuka koopsa ndi zomwe anaona atafika ku america chifukwa anthu ambiri ku nthawi imeneyo anthu aku africa amangodziwa kuti anthu amabedwa anthu amagulitsidwa koma samadziwa kuti amakathera kuti samadziwa kuti chimachitikira kumene amapita ko ndi chani koma mmene anapita ku america anakazionera yekha ndi maso nde wayenera kukhala kuti zinamuopsa zinamukhumudwitsa kuona kuti kodi azungu amene akumabwerawa akumabwera ndi chiwembu pamene anthu ku africa kuja samadziwa kunena kuti anthu akutani amangodabwa tinkhaza timene amatani amapanga akabwera nkumalanda malo nkumalamulira koma kunena kuti zinali zoopsa kwambiri kwa anthu akuda amene amapitisidwa kuti ko ku america ku britain ndi maiko ena nde ali kumene kuja anasiyana ndi joseph booth joseph booth anapeza kuti wabwerera ku malawi kumakapitiriza ntchito zake za missionary john chilembwe anapitirira sukulu yake anakumana ndi anthu ena achikuda amene amaphunzitsa kumene kuja ku america kuja komanso anayamba kuzindikira zenizeni zomwe zimachitika mmene anthu akuda amazunzikira kugwiritsidwa ntchito ukapolo mmene amagwiritsidwa ntchito kuti azu- anthu achizungu apindula nkumalemera chifukwa cha ntchito zomwe amagwiritsidwa anthu okuda nde anadana nazo kwambiri koma anapitiriza kulimbikira maphunziro ake mpaka anamaliza maphunziro aja anatenga ma ideas osiyanasiyana ochokera kwa anthu ngati achina marcus garvey onena kuti anali ophunzitsa anthu okuda anzawo kuti awatukule nde john chilembwe anali ndi plan amafuna kuti akabwerera ku nyasaland akaaphunzitse anthu ache akaazindikiritse akaawuze zomwe waona komanso aphunzitse anthu kudzidalira okha nde anapezeka kuti anthu amene amamphunzitsa aja amamuthandiza aja gulu lomwe anakumana nalo linamulonjeza kuti lizimutumizira ndalama nde atafika ku nyasaland anapeza azungu enanso akhazikika eti iye ndi plan yake yomanga mpingo anamanga tchalichi chake cha pim ku chiradzulu atamanga mpingo uja kunalinso mipingo ina pafupi seventh day baptist chani nde amayanjana ndi anthu a mipingo ina ija koma iye amalimbikirabe kulalikira komanso sanathere pompo anaona kuti kuti anthuwa ndiwathandize kwambiri ndiwaphunzitse nde anayamba kuphunzitsa ngati timasukulu pompo kuphunzitsa kulalikira za mulungu pomponso kumaphunzitsa anthu anapeza kuti anali ndi mastudenti okwana 1000 komanso mastudenti akuluakulu anthu achikulire omapita kumakaphunzira okwana 800 pa nthawi ngati imeneyo anali anthu ambiri eh, amachita bwino kwambiri ndipo ndalama zomwe analonjezedwa kuti azitumiziridwa amatumiziridwa ndalama zija nde poyamba amangolalikira panalibe vuto koma panali estate ya alexander livingstone bruce eti m'bale wake wa david livingstone a david livingstone omwe aja anabwera kuzamanga mipingo kalekalewa nde anali ndi estate yayikulu kwambiri kumenekoko anthu okuda ambiri amalawi ambiri amagwira ntchito pamenepaja mpingo umene anamanga john chilembwe unali pafupi kwambiri ndi estate ya bruce bruce estate alexander bruce amadana kwambiri ndi kuti munthu wokuda wina aliyense azooneka ngati ngozindikira samafuna anthu okuda aphunzire samafuna munthu okuda azindikire kapena apite patali mu njira ina iliyonse tingonena kuti atsamunda onse dziko lonse osati ku malawi kokha ayi amadana nkunena kuti akapolo awo kapena anthu amene amaonera pansi kuti atukuke chifukwa chonena kuti amazindikira kunena kuti anthu akangokhala kuti azindikira aphunzira aona kunena kuti zomwe tikuwapanga ndi tikuwapondereza ndipo munthu wozindikira amayimirira ndipo ama- amaukira amatsutsa nde samafuna kutsutsidwa amafuna kuti anthu azikhala moyo osazindikira basi azikhala anthu osaphunzira aziwapanga china chilichonse chomwe angawapange kubwera kwa john chilembwe kunali chiopsezo pa estate yake komanso pa zolinga zawo chifukwa choti munthu ngati ameneyo akaphunzitsa anthu ambiri anthu aja adzatsekuka m'maso ndipo akhoza kudzaawukira nde amadana naye kwambiri akamanga tchalichi kapena sukulu amatuma anthu ache kunena kuti akagumule nde amamugumulira john uja chimene chinali chinthu chobwezeretsa mbuyo kwambiri munthu onena kuti chomwe amapanga nkungophunzitsa anthu kuti achite bwino nde pabwere wina wake azizapanga azizagumula eti nde chinanso nchonena kuti akumugumulira zinthu zake koma panalibenso kunena kuti amugumulira kapena am- a- a- azengedwa milandu ayi panalibe lamulo lililonse lotani lotsutsana ndi atsamunda nde kuona zomwe amapanga atsamunda aja anthu ena asamawalipira nkomwe ena angowalipira tolipira take tosadziwika bwino anthu kumakanika kukhala moyo bwinobwino chifukwa chonena kuti akugwira ntchito yakalavula gaga koma sakulipiridwa ayi ndi zonsezo John Chilembwe ja amadana nazo kwambiri polalikira anayamba kumaphatikizapo kumanena zinthuzo zimene akuona zomwe sizili bwino iyayi atabwerera John Chilembwe anakwatira mtsikana amene ankamusirira kuyambira kale Ida ndipo anaberekerana ana atatu ilibe rekodi yonena kuti anawo anabereka anabereka zaka zitizo kuti anali ndi zaka zingati john uja akuona zomwe zikuchitika pa bruce estate paja mmene anthu akuzunzikira amadana nazo kwambiri atakhala zaka pafupifupi 12 ku- ku nyasaland mmene amalandira ndalama zake kumayesera kuti atukuke koma zinthu sizimamuyendera ayi analibe ndalama komanso pali marekodi osonyeza kuti mmodzi mwa ana ake mwana wamkazi anabereka mwana wamkazi amene anali mwana wa namba 3 anamwalira ndikuoneka kuti zinamukhumudwitsa kwambiri koma zimenezo zonse kuyika pambali mwina chinanso chimamubwezeretsa mbuyo kwambiri nchonena kuti amamugumulira machalichi nanga si mwalowa ndalama kuti anthu amange atani ndi munthu adzangokugumulira ndi kuti ayambenso kumanga chinanso akamanga amugumulire kumeneko nde kumakhala kumubwezeretsa mbuyo ndi ndiyesa atsamundawo amapanga dala kunena kuti amutani amusokoneze alexander bruce uja analemba ntchito m'bale wake wina m'bale wake anamulemba ntchitoyo ndi william jervis livingstone nayenso m'bale wake wa david livingstone koma chibale chake chapatali and zosonyeza zoti william jervis livingstone yo anali opanda dzina mu gulu la atsamundawo amangogwira ntchito pa estate ya abale ake kuyang'anira right koma nayenso amapatsidwa pressure kwambiri kuchoka kwa alexander bruce kunena kuti uziwakhapa kwambiri anthu msonkho usamasekerere uziwatani ndi chilichonse chomwe amapanga william livingstone amauzidwa ndi alexander bruce kunena kuti anthu usamawasekerere usamawatani nde iye uja nkumapezeka kuti akumapanga anthu aja nkhanza nkumalimbana kwambiri ndi m'busa john chilembwe chifukwa choti nzomwe amatumidwa kunena kuti uyuyu usamusekerere uzimpondereza chonchi nde john chilembwe ataona kuti zinthu zayamba kuonjeza especially cha ku shire highlands kumapezeka kuti atsamunda aja basi anthu akulanda malo ambiri akwa- amatenga malo abwino kwambiri malo olimika malo amene amasiyira anthu okuda amakhala malo onena kuti anthu sangalimenso nkomwe anthu amavutika ndi njala nkumawalipiranso zosadziwika bwino amawazunza amawamenya akangolakwitsa olo asalakwitse amawamenya ntchito yake yakalavula gaga kunena kuti kodi anthu alakwa chani kuti mudzatero pa dziko lonena kuti ndi dziko lawo lomwe ndi zonsezi mbusa john chilembwe amadana nazo kunena kuti anthu anga akuzunzika chonchi chifukwa chani chifukwa chani mukuwasiya anthuwa kunena kuti azivutika chonchi nde inafika no point yonena kuti anayamba kulemba makalata akaona chinthu cholakwika amalemba kalata kuboma ndipo makalata ena amaayika mu news kunena kuti chifukwa chani izi zikupanga chonchi amafunsa amachita question kuti izi chifukwa chani mukulolera kuti zipange chonchi nde kuntero mtsamunda papezeke munthu wachikuda onena kuti ngozindikira akuona zoyipa zonse zokuchitika koma not just kungoona nkuyang'ana kumbali koma akuyimirira ndi kuyankhula john chilembwe uja anasanduka threat anasanduka chiopsezo pa zolinga zawo kunena kuti uyu uyu akamba izizi anthu ena achikuda amva uthenga upita kutali osati mu nyasaland mokha koma upitirira africa yonse nde zipangitsa kuti anthu enanso azichita rise ndi anaona kuti uyu uyu anayamba kumpanganirana kuti ameneyu timtani tsono iye uja amapitiriza kumapanga zake kenako inali nthawi yonena kuti kunayambika first world war nkhondo yoyambirira ya dziko lonse inayamba 1914 nde mayiko ngati britain chifukwa chonena kuti malawi inali pansi pa britain inatenga anthu kuti azikamenya nkhondo anajoinisa amatchula kuti kings african rifles ndi anajoinisa mmenemo nkumawaika kuti azikamenya nkhondo ku front line anthu aja amapezeka kuti ena akubwera kwaduka miyendo ena atani basi angobwera kuzangowatula anthu nkumavutika anthu anyamula kukayika ku nkhondo amenya nkhondo ija avulala abwera kuzawasiya ena amafera komweko koma mpeze kuti afusa- awasiya anthu ali ndi umbu- ulumali alibe chithandizo china chilichonse angowasiya choncho Pa- pamene anthu anatenga kuti adzikawamenyera nkhondo nde zimenezi zinamuyipira kwambiri john chilembwe kunena kuti anthu athu mukuwapanga zimenezi chifukwa chani anthu munjira kuzawanyamula kuno anali bwinobwino mukawasiya ku nkhondo akubwerera atavulala mungowataya simukuwathandiza mene avulaliramu sangagwirenso ntchito adzidyetsa bwanji ndipo zonse zomwe amanena zinali zoona zokhazokha anapezeka kuti gulu lina pafupifupi 19000 anawatenga kuti akakhale mapota ku nkhondoko mapota kusonyeza basi aziwanyamulira zikwama aziwanyamulira katundu aziperekera zinthu basi kukhala ukapolo basi koma zowalipira zenzeni osadziwika ena adzivulalako angowatumiza azibwerera basi nkhanza zija zosaneneka zija nde anapezeka kuti john analimbanso mtima ananena kuti eh, izizi aa ah, ah. analembanso kalata ina kuti no anthu athu ataya magazi ambiri ndipo nkhondo yomwe mukuwamenyetsayo sikuwakhudza si nkhondo ya anthu chimene mukuwatumizira anthu kuti azikavulazirika nchani ndi anatumiza kalata ija kunena kuti ituluke munyuzi koma anayitsekereza kuti isatuluke munyuzi atayiona atsamunda aja kuti ee eh, uyu ndi woopsa uyu ndi anayamba kumpanganirana kuti kodi ameneyu titani naye pakuzindikira kwake mbusa john chilembwe anali ozindikira anali ophunzira anadziwa kunena kuti zomwe ndikupangazi anthu sandisiya afuna andivulaze ndi anayambanso nayenso kupanganso mapulani ake anayamba kukambirana ndi anthu amipingo ina yosiyana ija kunena kuti tidzuke tiyeni ti- timuke ndipo tiukire tisasiye anthu akuti atipondereze chonchi panatenga miyezi ingapo john chilembwe akupanga plani ndi anthu ake anali anthu ena amumpingo wake omwewo ena amene amaphu- amaphunzitsa anali mafollowers ake amamukonda amamutsatira chifukwa cha zabwino zomwe amaphunzitsa anthu ake amapita ku mipingo ina ngati seventh day baptist anapitanso ku ntcheu kukakumana ndi anthu ena ku shire highlands kukawauza anthu kuti muka kuti tonse tiyeni tiyime pamodzi tigonjetse atsamunda nde anthu aja amavomera koma amavomera monyinyirika samavomera mwamphamvu iyayi vuto lambiri linali lonena kuti anthu anali atazolowera mavuto pena anthu mavuto amawazolowera nko- nkuchilandira kuti mavuto pamene john chilembwe amadziwa zomwe amafuna ndi zomwe amatanthauza koma vuto lina ndilonena kuti anthu ena satha kuona vision ya munthu wina vision ya john chilembwe inali yonena kuti anthu achite bwino anthu onsewo akuvutikawo asiye kuvutika athe kuyamba kudziyimirira okha kudzidyetsa okha kudzilimira okha koma anthu ena aja zonsezo samaziona komanso mzungu weniweni pa nthawi imeneyoyo anthu enawa samadziwa amangoona azungu omwewo amangobwera ku, ku, ku nyasalande samaadziwa azungu amene anaona john chilembwe atapita ku america nde zonse amayankhula john chilembwe ena amakhala ngati amamvetsetsa pang'ono koma samamvetsetsa bwinobwino yekha ndi amene amadziwa chomwe amatanthauza nde zimali zinali zovuta kuti anthu aja ayime naye nkunena kuti ndife tipanga zimenezizi komanso penanso anthu kudzikonda chabe kuti i ife sitilowerera nawo bola mawa tidye basi nkumakhala ndi anapanga incite anthu aja kuti tiyeni tonse tiukire ndikugwirizanagwirizana ndi madera osiyanasiyanawa nkupangana kunena kuti oyamba tiyeni tikalande ni ananena kuti apita akalande zida ku african lakes company kunali zi- mu- mifuti kumeneko ena tikamgwire livingstone ndi gulu lake koma john chilembwe analamula anthu kunena kuti aliyense asavulaze azimayi kapena ana azimayi ndi ana aliyense asavulaze tingothana ndi azibambo amene akumapanga zimenezi 23 January 1915, John Chilembwe ndi gulu lake ananyamuka kupita ku AL Bruce Estates. Kumeneko apanga ataki, anamugwira William Livingstone ndipo anamudula mutu. Anaphanso anthu ena kumeneko achizungu. Kunakolezedwa moto, mtsikana mmodzi yekha wachikuda amene amagwira ku ntchito anamwalira mwangozi. koma azimayi ena onse anasiyidwa mmene analamulirira john chilembwe madera ena ngati kuntcheu kumayeneranso kuyambika zinthu koma anthu sanapange yayi mipingo ina imene john chilembwe amayembekezera kuti ilowerere ithandize kunena kuti kuwukira kupitirire kukule ndipo atsamunda achoke sinapange iyi ndi anthu ochepa okha amene analowerera kuthandiza mawa lake John Chilembwe amalalikira ndipo tsiku lomwe amalalikira kumatchuka kumamveka kunena kuti analalikira atayika mutu wa William Livingstone pantengo atuja ndi pantengo ndipo anawika potero imeneyi 24 January 26 January anayesera kudikirira kunena kuti anthu ena zipolowezi zizikula anthu ena onse aja alowerere nkhani itani ithera pompo koma anthu sanalowerere analowerera ndi anthu ochepa kwambiri nde anthu ena ataona kunena kuti sizikupita patali anthu anayamba kubwerera mbuyo azungu atazindikira zomwe zimachitika anathamanga ndi kuchitanso kuyibwezeretsa anatumiza kings african rifles ankhondo aja kuti apite akamugwire John Chilembwe. Pa 26 January 1915 John anazindikira kuti zinthu sizili bwino, anayamba kuthawa. Anaona kuti sizinali bwino chifukwa chonena kuti sanalandire sapoti yomwe amayembekezera komanso analibe zida zokwanira Komanso anadziwa kunena kuti ankhondo aja akubwera ndipo iwowo alibe zida zokwanira kuti angamenyane nawo nkhondo. John anathawa. John amathawa amathawira kuti akupita amafuna kuti akalowe ku Mozambique. Ankhondo aja anamthamangisa anamusaka kumusaka ndipo posaka paja amafunanso kuopseza anthu poopseza anthu amaotcha manyumba a anthu ena kuti sizikuwakhudzanso, ena kuti palibe china chilichonse kuti amangoyang'ana amawaopseza anthu aja kunena kuti asalowerere nawo kumawotchera manyumba anagwetsa mpingo wake wa john chilembwe uja ndipo anapitiriza kumusaka john anabisala koma vuto lake lonena kuti kuthawa kwake kunali kovuta nanga sanali wodziwika ndipo amadziwa kunena kuti anthu akumudziwa nkhope yake akumusaka kwinako ndi zovuta kudziwa kuti chinachitika chenicheni chani chifukwa chonena kuti malipoti amenewo anali ochokera kwa atsamunda amene akunena kuti pa 3 february 1915 john anali akuthawa akutsala pang'ono kuti akafike ku mozambique kuti akaduse kupita ku boda ya mozambique and pa nthawi imeneyo akuthawa kumamveka kunena kuti anaomberedwa mpakana anaphedwa koma chilungamo chenicheni sitichidziwa chifukwa chonena kuti ananena kuti anaomberedwa anaphedwa koma thupi lake silinapititsidwe kwa abale ake palibe amene ana- amamudziwa amene ananenadi kuti uyu ndi john chilembwe waphedwa apa umboni umenewo palibe izo zonse zoti zinangotengedwa kuchoka kwa atsamunda ndiye pali mphekesera zosiyanasiyana ena amanena kuti anawoloka ndithu anapita ku mozambiki ena amanena kuti anaphedwa ndithu nde chilungamo chenicheni kunena kuti chinampangikira john chilembwe ndi chani anthu sitichidziwa patatha zimenezo Azungu aja anali ali ndi mantha kwambiri kuti uthenga umenewu wonena kuti munthu wachikuda anayerekeza kutiukira ukangopita kutali, uwapasa anthu mphamvu kuti atiukire. Nde anayesetsa kuletsa communication ina iliyonse, sanazilembe olo mu news, sanatani, anangosokonezasokoneza. Anapita kukaotcha mapepala ena aliwonse, ma documents ena aliwonse amene anali kwa John Chilembwe uja. zonse amalemba zomwe amatani anaziwotcha zonse zija kuti pasakhale information ina iliyonse atapanga choncho anasaka onse amene anali gulu la john chilembwe ambiri anagwidwa manambala ake sadziwika kwenikweni kuti anali anthu angati anthu ena anawamangirira anawanyonga anthu onse akuona kunena kuti njira yowaopsezera kuti mukangoyerekezanso tidzikutereni pamene ena anamangidwa anali anthu ambiri nde Imeneyi ndi nkhani ya John Chilembwe kunena kuti bwezi ali otchuka kwambiri ngati achina Mandela omwe aja chifukwa chonena kuti nayenso anapanga zazikulu kwambiri and inali nthawi yonena kuti anthu okuda anali akuchita mantha kwambiri koma iye anayima ndithu and amadziwa kunena kuti analibe zida zokwanira analibe anthu okwanira and amadziwanso kunena kuti izi zimapeto ake akhala imfa koma analolera kupereka moyo wake kuperekera moyo wake kuti amalawi kuti anthu aku nyasaland alandire ufulu ndipo zinagwedezadi atsamunda ndipo kunali mamiting akuluakulu mamiting ambiri nkupanga zotheka kuti dzina la john chilembwe lifafanizike pofufuta china chilichonse olo kugwetsa mpingo wake kunali kufuna kugwetsa mphamvu kuti anthu asamalimbe mtima akamaona tchalitchi chija kuti kufuna kumufafaniza kufuna kuti anthu asamamukumbukire iyayi koma Dziko la Malawi limathokoza John Chilembwe chifukwa cha zomwe anapanga. Anthu ena maiko ena anamva ndithu kunena kuti munthu anachita rise ku Nyasaland, munthu dzina lake John Chilembwe, ndipo nawonso analimba mtima nkumapanga rise maiko awo chifukwa cha dzina la John Chilembwe. Nde pena mwina zikhoza kumaoneka ngati zazing'ono zomwe anapanga koma anapanga zazikulu kwambiri. Nthawi zina zimangotengera munthu mmodzi olimba mtima, munthu mmodzi kuyerekeza, munthu mmodzi kuimadi, ndipo munthu ameneyo zimaoneka zazing'ono pa nthawi imeneyo, koma impact yake imakhala yaikulu kwambiri.